ụmụ akwụkwọ ndewo kedu otu unu mere eji m aka na unu nọ ọfụma ana m atụkwa anya na ị na-agụ akwụkwọ gị gbasara ule bese na-abịa maka na ọ ga-eruzi ọnwa otu ọnwa tupu ka anyị sịzie ihe dịka otu ọnwa tupu ebido ule bese akwụkwọ anyị na-aga ileba anya taa bụ akwụkwọ a bụ eze ochie abaghị o so n'otu n'ime akwụkwọ neko họpụtara maka ule bese n'ime afọ a onye dere akwụkwọ a bụ chuks f dimson akwụkwọ a bụkwanụ iduazị iduazị ee akụkọ nọ n'akwụkwọ a ka anyị ga-achịkọta maka na anyị ji aka na anyị na o kwere anyị nghọta na unu na onye nkụzi unu agụọla ya n'ime klaasị unu ihe anyị na-eme nnọọ bụ gịnị i- i- ime gịnị ịmụgharị ihe ụfọdụ ahụ onye nkụzi kwugoro isiokwu dị n'akwụkwọ a dị isiokwu iri malite na nke mbụ ruo na nke iri akwụkwọ akụkọ a na-akọ maka ezinụlọ Obika bụ onye ọrụ ugbo bụkwanụ nna ezinụlọ n'ime akwụkwọ a ọ lụrụ otu nwanyị ya na nwunye ya bụ Ndụkụba na-ebi na udo mana naanị ihe kọnarị ha dịka anyị nụrụ n'ime akụkọ a bụ gịnị ha enweghị nwa ndụkụba atụbe atụ ya afọ ọmụmụ ya na-enyekwanụ ha nsogbu ha nọọla afọ ise na-aga akwa nwa ebebe nne ee obika maazị obika bịa nyewezie nsogbu ka nwa ya gaga lụtara ya nwaanyị ọzọ ka ama ha ghara ichi megidezie mgbe ha ruru ihe dị ka afọ asaa ya bịa nyewezie maazị obika nsogbu nke maazị obika ji kwado gaa lụrụ unenka ka ọ lụbatara unenka ọ nọghị ọdụ ndụkụba dị ime ma dịka ndụkụba dịrị ime unenka abịakwanụ bịa dịrị ime afọ ime na-aga na-aga na-aga unenka na onwe ya o kwezighị odidi ya amakapụ sị ka ya gaa gaa chọọ ihe ya ga-eme ka ya ghara ịnọ na mmiri ncha abaa ya n'anya otu a ka o si gaa na nke otu onye dibịa ọ chọpụtara aha ya bụ gịnị enye n'efu ya aga onye dibịa ahụ gwọrọ ya ọgwụ nye ya otu ọ ga-esi nwee ike dị ime ya adịrịkwanụ ime ahụ o mechara dịrị ime o mechara dịrị ya bụ ime dịka o si dịzie ime ahụ mgbe ahụ ee ndụkụba ebuzuola afọ ime bịa mụọ agadaga nwoke nke a kpọrọ aha ya umeyọ emechakwa maka na mgbe niile ahụ ọ dịghị ime nne di ya ahụ nlụbatara ya mbụ unenka abịala nyewe nsogbu sị sị chụpụ ya mana o nweghị otu obika ga-esi achụpụ ya emechazie unenka adị ime site na dibịa ahụ ọ gara bịa mụọkwanụ nwa Aha nwa ya nwoke ahụ ọ mụrụ bụrụ gịnị? Ee, aha nwa ya nwoke ahụ ọ mụrụ bụrụ gịnị ka onye ga-agwa anyị aha ya Ihemere mana chetakwa na Ihemere a ka bụ isi agwa nọ n'akwụkwọ a dịka ha na-etopụta ha bido gawa ụlọ akwụkwọ dịka ha na-aga ụlọ akwụkwọ ha na-aga ụlọ akwụkwọ ha ahụ ka ha bidoro gawa ụlọ akwụkwọ maka na ihemere ihe ọ bụla ihemere mere dị mma ya dị nne ya mma ihemere mechara gaa n'ụlọ akwụkwọ ka ga zuo ohi zuru ego nwa akwụkwọ ibe ya na ebee n'oke osisi grammar school